ndị Igbo be anyị anyị nwere nnekwu nsogbu ndị Igbo nwere agịdịgba nsogbu n'ụwa Chukwu sef ike agwụgo ya n'ebe ndị Igbo nọ ị nwere ike na-ajụ why m ji ekwu etu a gee ntị Chukwu kere ụwa ike agwụla ya ebe ndị Igbo nọ ọ ya-azọpụtanwu anyị because problem anyị nwere abụrọ natural ka ọ wụ ọ bụrụ na ebumpụta ụwa ka ọ wụ ị yọba chukwu sị ya biko gbanweelu m ọnọdụ a eh? gbanweelu m ọnọdụ a etu Hannah na Bible si wee yọba chukwu ya gbanweelu ya ọnọdụ ka ọ mụta nwa chukwu nye ya nwa onye bụ samuel anwa bụ prophet o nyere ya eh? nsogbu anyị abụrọ ebumpụta ụwa na anyị nwa ji aka anyị na-cause problem nke anyị onye nke a bịa ọ manufacture problem nke dọba promise gị heaven and earth wayo ka ọ na-egwu gị sị na ọ politics onye nke a mechaa drop problem nke ya etu ka problem anyị si aga agịdịgbam agịdịgbam nsogbu onye ga-azọ ndị Igbo kedu onye ga-azọ ha o nwere amount of ekpere ọ sọ gị kpee gịnị ka ị na-ekpe chukwu ekechago gị sị gị this is how you are going to live your life ọ wee dịrọ gị na mma ị rapụzi ihe ahụ a gwara gị divert ya then kee ka i si wee chọọ ka ọ bụrụ problem chukwu ka ọ wụ kee ka o si wee bụrụ fault chukwu ọ your fault ka ọ wụ eh? your fault nene afghanistan gbanye Al Jazeera ka unu nene afghanistan this afghanistan unu na-ene anya ihe a today a gwa gị je afghanistan ị ya-asị god forbid god forbid but this afghanistan ị na-ene anya ha enwelugo onwe ha america anaa na be ha britain ebulugo ngwugwu ha naa onye ọbụla enyenalụ ha efe ha na-reshuffle na government ka ha choose onye ga-achị ha na ihe a ka a na-akpọ complete freedom ka afghanistan na-achọ ịbanye na ihe a ọ ndị ma ihe ha chọrọ onwe ha galụ ntị a kpọ ha terrorist kpọ ha taliban kpọ ha nke a ha achọrọ ịma fire for fire until ha enweta ihe ha na-achọ agbanyere how many years how many years ka ha bidoro mebe ihe ha na-eme 20 something years mana nke anyị wụ eme kpam unu ekwuwe okwu economy eme kpam sị na ị na-ebute ọgba aghara na ị na-ebute ọgụ na ị na-eme nke a while ọ bụ unu nwa bụ ndị politician na-ebute ọgụ sọsọ ihe dị unu mkpa bụ ego allocation allocation ego allocation si Abuja abịa unu a na-atụke the money one after the other unu a na-atụke the money onyanwa bụ na Anambra state na ọkwa election ka unu na-agbakeri ya na ya onwere ọ bụrụ ụlọ ọdịmma ndị Igbo no just ka unu maintain kwa that slavery money unu na-enweta from Nigerian government sọsọ ya bụ problem unu ndị fele na-ada eme nye ka m ji wee sị na nsogbu ndị Igbo agidigba m etu a ka ọ ra ewee nechaa anya ma Chukwu ekwena ọ na-adịzi m ka anyị nwa bụ ndị ahụ a na-ekwu na Bible na anyị ga-ama ndị na anyị ga-ama ndị anyị wụ um, unless na ya bịala ọzọ na mgbe ya bịala ọzọ ka anyị eji wee malụ ndị anyị wụ eziokwu ka ọ wụ ụmụnne m eh? ụdị omume anyị na-eme gwuru m ike mee protest eh, problem sit at home problem kwuo okwu problem condemn ajọ ihe na ihe ajọ ihe adịrọ mma problem nke ọbụla i mere problem sit at home a sị na eye destroy economy amarọ m ebe ndị Igbo si wee nwee economy while ndị Fulani dị Nigeria alụchadala onwe ha train ebe train si aga je lụgide lụgide set lụchasị ebe dị everywhere tinyekwu aka n'obodo ọzọ country ọzọ bụ Niger na-abụrọ Nigeria while na ala Igbo nwere ebe nke alụrụ alụ yet apụtakwa na-asị na ọ wụ one Nigeria yet apụtakwa sị na Nnamdị Kanụ na-ebute problem na ọ na-ebute problem na o nwere etu o si emie ọkwa unu ejirigo Nnamdị Kanụ bịanụ gwa anyị ka esi emie ka ihe dị unu mkpa kịta bụ politics ego allocation ka unu mee election emechakwa na election otu awụ n'ezi ebe ahụ a nọkwa ka a ga-anọ rather ọ wụrụ the worst eh? mana o nwere ofu advice m chọrọ inye unu ndị na-achị ndị Igbo maka na ofu aka lụta mmanụ o zuo ọra ọnụ ụmụazị Igbo na-apụ na na-amapụ obodo oyibo unu na-ajụ ha ihe ha na-eje eme n'obodo oyibo a na-amasịsị everywhere ị pụta ebe ọbụla ndị ojii nọ n'obodo oyibo a gather anọdụ that place jee ebe ahụ adị mmadụ 100 ebe ahụ mmadụ 50 bụ ndị Igbo ihe a unu na-akọsụrụ ụmụazị Igbo o nwekwa mgbe ọ ga-elu nwa gị esorokwu taa afụfụ ya ụmụazị ọ ga-abụ ha gụchaa akwụkwọ n'ebe a o nwerọ ọrụ ha na-enweta ha mapụta obodo oyibo buru laptop ndị na-azụ ọgwụ a na-azụ ọgwụ na-eje nga ndị na-apị computer na-apị na-egwu wayo while ndị ọcha ji brain ha na-eche echiche etu esi wee jee n'anyanwụ ka e esi jee n'ọnwa ka e esi wee manufacture ihe dị mkpa n'ụwa nke ndị be anyị ewu na condition zie ndị be anyị ụmụazị be anyị ka ha na-apị computer na-egwu wayo wayo nwee na-egwu ị mara na ihe a na-adamage brain ụmụazị be anyị ka unu na-enwere idea bụ onyinye anwa Chukwu nyelie ọ ga-eji wee na-amanufacture ihe dị mma nwere ezigbote brain unu nwa bụ ndị politician ndị ọchịchị ndị igwe unu wee divert ya akala aka nwatakịrị mmadụ turnụzia ya nwatakịrị awụrụ onye ori ị ma na o nwere mgbe ọ ga-elu ee eh, n'ụwa niile a dutu ụdị omume ihe anyị na ha eme na ya otu na-eme o nwere mgbe ọ ya elu afa onye igbo ịza na onye igbo ka ị wụ ejide gị akụgbuo gị kụrụnụ m n'aka o nwere mgbe ọ ya elu ị pụta sị na ị wụ onye igbo ejide gị kụgbuo gị akpọ gị onye ori because jebe n'ụwa niile African country niile ebe ọ bụla ndị be anyị balụ there emepe ndị enwe anya those people a esolu mebe ihe na-eme ewelugo corruption malụ ọ bụrụ unu amarọ ka unu malụ na e na-eti na ihe niile a e na-eti na-eti ọkwa ndị igbo ka e na-etiri mkpu ahụ unu amarọ unu sị na unu na-eme politics jide ụmụazị igbo na-edestroy jide afa igbo anwa na-edestroy kụrụnụ m n'aka na time na-abịa o nwere mgbe ọ ya elu m repeat again na ị bata n'obodo sị na onye igbo ka ị wụ akụgbuo gị because a ma na okwu na ụka ka i bu abịa a ma na ị da abịa with good intention either na ọ bụ na ịdara azụ ọgwụ ọlụ guy ka ị na-alụ which is a very bad afa ka ọ wụ wepụ kwụsịnụ ihe a unu na-eme kpọchịlatanụ ụmụazị igbo azụ layelụnụ ha good foundation ihe a unu na-eme awa ọkọrọkwanụ o nwekwanụ mgbe ọ ya elu nwa gị echangekwuzi afa ya onye kwere wee zaa na ya kweta na onye igbo ka ya wụ ọkwa afa igbo anụnwa na-atọ na onye ọbụla na-ehail ndị igbo o nwekwa mgbe ọ ya elu unu ekwukwana ya ọzọ ị pụta sị na onye igbo ka ị bụ akpụrụ gị tinye gị na prison amalụgodu that na ihe iji abịa bụ ajọ ihe ka iji abịa look at ụmụazị be anyị everywhere kedu obodo Jakarta Indonesia Malaysia Turkey ebe ọbụla anywhere you go ha nọ there gịnị unu ajụgo ihe ha na-alụ there unu nwa bụ ndị politician ajụgo ihe ha na-alụ chineke nna nyere anyị aka ka anyị were nwayọọ dụọ onwe anyị ọdụ unu ejide everywhere na-aghasasị sị na unu na-eme politics unu na-eme politics this Turkey anụnwa m nọ na ya ị ma na ebe 10 15 years ago onye ị gwa ya gaa Turkey ọ sị gị tụfịakwa today Turkey anụnwa onye ọbụla na-agbara aga Turkey a etu a ka ọ ga-adịkwa Afghanistan anyị na-ene anya ọkwa asị gị jee Afghanistan ka enye gị visa Afghanistan ị ya ekwe ka i je ị ya asị na ị gara eje mana ya enye gị more 10 years ihe anaghị abụrụ ị ya na-enye adash mmadụ 1 million naira biko nye m visa Afghanistan even ndị politicians a ya na-eje Afghanistan ka e je mee nke a mee nke eme nke ọzọ ndị ụmụ ha ya na-eje tourist na Afghanistan anyị na-ene anya ọ ndị maara ihe ha chọrọ nke unu bụ akwụkwọ okwu etu a ya esi wee nwee nwere onwe onye ọbụla apụ gbaa maka eji amara o nwe ndị na-asụ oyibo na Nnamdị Kanu emetarọ ya na o nwe etu esi eme ya bịanụ gwa anyị ka esi eme ya Anambra State election ahụ unu na ha amanye enu amatu na ewere unu ọgwụkwọ winulu bụrụ gọvanọ na o nwere ihe ọ ya alụlụ unu as usual unu amalụ mgbe Obiano na-ata eze n'ukpo na-anụ ọgụ ime ihe na-eselụ ha ego ego allocation ego na-eselụ ha onwere any other thing ata eze n'ukpo si na Obiano ada atụ kedị money ọfụma na onwere nke na-elutu ya ha wee bido ha wụọ ọ bụrọkwa ka a ya-esi lụ ụzọ ka ha na-anụrụ ọgụ ọ bụrọkwa ka a ya-esi wee mee ihe ga benefit ndị be anyị mba o n'ọkwa ego ntụke anyị nụrụfụ kepu kepu na Ifeanyi Uba na-abịa Turkey ọ na-achọ ebe ọ ya-abịa mee campaign o jere Amerịka o nwere onye ọ fụrụ there town hall meeting ọ kpọrọ nwere onye tọpụrụ ya ọnụ ọ nọgide nọchi Amerịka pụtara anyị nụ na ọ na-abịa Turkey hmm? ka ọ bịa bribe ma ndị mmadụ ego Ifeanyị Uba were ego ahụ ị ya-eji wee bribe ndị mmadụ ma ọ bụ na ịchọ ka people vote gị in ka m tụnyelụ gị alo ego ahụ ị ga-eji wee bribe ndị mmadụ were ego ahụ jee bie t-shirt free Nnamdi Kanu kpolie kponye youth si ha yilu protest be free Nnamdi Kanu everywhere ọ gịnị na-eme anaghị akọ ihe a ka akụkọ na ihe a ka e emegide na egbuo ha Nnamdi Kanu ihe a ka e emegide ha na-ewere ha injection gbagbuo this guy there maọbụ gbaa ya injection the guy adị confused ihe a unu na ha apịtọghala ihe a si na unu na-eme politics na o nwere etu esi emie na o nwere ka esi emie kedu unu ka esi emie ee eh? ego allocation dị unu mkpa unu ejide afọ Igbo na-edestroy instead of unu wee build a build unu bụrụ destroyer si na na-eme politics mana o nwere ihe ihe ọzọ m sị ka m gwa unu ọkwa na ejidego Nnamdi Kanu gbaanụ mbọ fụ na ndị polisi akwụrọkwa n'ụzọ again na akọsaba ndị mmadụ ego gbakwuonụ mbọ make sure na onwerọ mbọsị anyị nọgide ndị mmadụ anụ Fulani wee repụkwa Fulani erepụlọ ewee kidnapụ maọbụ na ekidnapụrụ gbakwanụ mbọ ka anya unu saa anya mmiri ọfụma maka ọkwa nke a ga-esere okwu maka na agbara unu afụgo m ya n'ime mmụọ that thing nwa ahụ a wee happen nwanne ndị mmadụ ya ejikwa aka zuo unu ike na-arụ ọkụ na ejiri ego nna ndị ka na o nwe ka esi eme gwazia na ka esi eme ọ bụrụ politics ka unu dị busy election bụ ihe dị adị busy sit at home nsogbu protest nsogbu ikwu okwu na Facebook achụma onye a ka egbuo kedụzi nke a ya-eme unu weta ego allocation unu atụ ka ekerie nya kee ndị igwe unu eme ego jeep na-enwe aṅụrị onye kwuo okwu asị ka ndị ka nwatakịrị na-ekwu ife a ka onye na-ekwu ife a eso gị nwere ana anwa ọ mụ na-ekwu ihe dịrị mụ na unu ka unu na-eli m kwuo okwu ị sị onye na-ekwu ife a mana unu mara amalụ unu afụrọ Afghanistan na ha kwetara by force ndị na-ekwere ọnụ kwetara by force mana times akọ na anyị na unu ọ ga-adị like that ọ ga-etu okwu efu etu Afghanistan dị ọ dị like that because na ihe unu na-edestroy ụmụazị Igbo unu fụlụ na ụmụazị Igbo onye travel obodo oyibo buru ike pụta unu amara na akala aka and onyinye Chukwu nyere ụmụazị ka unu na-edestroy ewelụzi izu ohi malụ ndị Igbo ọ ihe unu na-achọ ime ihe a onye chepụta ogologo moto a na-aṅụrị ebe ka o si nweta the money onwe nobody cares na-edestroy brain akala aka lineage ndị mmadụ ka unu na-edestroy onye ọbụla chọzi ịbụ onye ori n'ala Igbo anyị nọkwa ya wepụnụ aka enwe kpọpụtanụ Nnamdị Kanụ kpọpụtanụ Nnamdị Kanụ anaghị agwa unu ihe ahụ rapụnụ Nnamdị Kanụ aka politics ahụ unu na-eme ọ ya-anyadokwa unu n'eze o ọ ya-anyado unu n'eze